Vitumbiko Mumba ndi zonena kutitu watulukiranso tu akuti we got this eya izizi zonsezi izi ndi zonena kuti no zili m'manja mwathu musadandaule yayi watulukiranso ndi wotani kodi akutitu iyeyo sakufuna akakhale ku ma bench kumene kuli anyamata a chipani cha Malawi Congress Party kuli bwino iye akakhale ku ma bench kumene kuli aphungu oyima paokha. Sakufunanso kupanga associate ndi Malawi Congress Party ku Parliament yayi. Akuti kuli bwino aziyima payekha kumenekoko. Eeh! Kodi mesa amene anali running mate nanga wa mcp zukhala bwanji kodi athawako chani kumeneko? Tifotokoze bwino bwinotu kutino tikhale ndi ka background ka komwe kukuchokera nkhani imeneyi. So sharp sharp tikuziwa zonena kutino. Nthawi imene kunkachitika ma primaries chisankho cha chipulula ku Mzimba Central Constituency kumene Vitumbiko Mumba amayimira, kunabwera anthu awiri, Adamson Mkandawire komanso ndekuti Vitumbiko Mumba kupikisana pa mpando umenewo kuti no ndani amene akayimire chipani cha Malawi Congress Party pa chisankho cha pa 16 September 2025. Now fast forward kumene kuja kunachitika zambiri akunena kuti no a Chimwendo Banda anapita chifukwa choti ankadana ndi Vitumbiko Mumba cholinga chonena kuti amuchotse kumene kuja asayimire nawo eh, ngati wa mcp ndiye kunali kukasintha ma area kukayika anthu a- okavota kukachotsa akalekale kuyikako anthu ake anthu ena oti akadane ndi Vitumbiko Mumba zambirimbiri mpaka anthu anakafikisana pa khoti Tikuyandikirano chisankho Vitumbiko Mumba anangoganiza zonena kuti ah apapa ndisati olimbana nawo awa ah basi ndikangoima pandekhano ngati chani ngati phunguno woima payekha osatinso kuimira chipani cha Malawi Congress Party kuja ndekuti Adamson Mkandawire adaimira chipani cha Malawi Congress Party now chisankho chinabwera kunapezeka kuti Adamson Mkandawire analuza amene anawina chisankho Vitumbiko Mumba amene anaimano pa ticket yoima payekha independent Komanso nthawi yomweyo ndi zonena kuti iyeyo anasankhidwano ndekuti ndi a Chakwera kuti no akhale vice president wawo pa chisankho chimene chija cha pa 16 September 2025 anali running mate. Chabwino, anawinano kumene kuja ngati phungu woyima payekha komano pa u running mate pokhapo analuza. We got this akuti mnyamata Vitumbiko Mumbayi Vitumbiko Mumbayi eya mukudziwa kale ma drama amene aja mmene zinkakhalira. Chabwino, tinazapezekano zonena kutitu parliament yatsegulidwa anyamata apita kumene kuja manyazi atha, koma chomweno chadabwitsa nchonena kuti panopa tukhala ngati ka phase koyambirira ka parliament kathano tsopano kadzimalizika kaya ndi lero kaya mwina ndi week ya mawa komano fanzi zikhale kupita kuma Christmas break ndi zina zoterozo New Year break. Ndeno kumene kujako chomwe chinadabwitsa nchonena kuti iyeyo pokhala munthu amene anali vice president wa chipani cha mcp pa chisankho chimene chijachi bwanjino akukakhalano ku independent inde anawina kuti anakakhala ku bench yoyima payekha nzomvetsetseka komano zimatheka kusintha nkupitano kukalowa mwina kukajoina kaya ndi be ma bench achani a mcp kuti basi kuyamba pano ndikufunano ndi ndichoseno nde kuti mavota anga onse aja avotera kwanga kuja ndikusamutsirano kuchani kuchipani chachani cha mcp zinakakhala zotheka zimenezo koma iyeyo akhala ndithu kuma bench kuja kwa oyima payekha mpakana kufikira panopa chifukwa chani Limenelotu nde funso lomwe no lakhalano likukutani, likukuyendano mmitu mwa anthu ochuluka amene akhala akupanga observe zimene chikuchitika ndi chani? Tsopano apatu amafotokoza mwini wake kunena kuti iyayi, ineyo sizotinso ndili ndi chidwi chonena kuti ndipite ku ma bench kumene kuli ma guy a chipani cha mcp. I don't want chifukwa chonena kuti anthu amene anandivotera, anandivotera kuti ndizakhale oyima pandekha kuno. komaso sinnaveyo china chilichose kuchokera kwa anthu amene ali ku chipani cha chani cha mcp sanandiuze china chilichose so zizonena kutino mwina mwake sakundifuna kapena chani chani nde ah ine ndikungolemekeza maganizo awo basi ino ndingotani ndizingokhalano kunoku pokhapokha anthu amene anandivotera kuchokera ku dera langa kuja ku mzimba central constituency kuti mwina mwake andiuzano kumene kuti usamuke upite ukayime ndi mcp ukakhale ku mabench a mcp nde kuti ndizatani ndizapanga pakanali panopa chidwi changa si mcp chidwi changa soso chani chidwi changa panopa ndikungotumikira anthu akudera langa mzimba central constituency fuso ndi limodzi pano nchifukwa chani kodi iyeyu munthu amene anayenera kukhala ngatino mmodzi mwa anthu opereka mphavu ku chipani cha malawi congress party potengera kuti ndi amene anali ngati vice president kuwalimbitsa mtima anzakewa ndichifukwa chanino tsopano walingalira zonotino angozitaya ndikukayima payekha We got this ndizimene ankanena kutanthauza zonena kuti zonsezi inuyo musadandaule zili mmanja mwathu ende zili a zili under control ineyo ndilipo mpakanatu pomamutchulapo pomunyadila anthu akuchipani cha Malawi Congress Party ankamutchula kuti Mbape nde ndifunsobe lonena kuti umbape ulikutino pakanali panopa ulikutino chifukwa chani no akuthawa Ehe. Zijano kungopanga confirm zija zimakambidwa zonena kuti mkatikati muli chipasupasu, zinayamba kalekaletu zinthuzi. Mwaiona? Anthu ankadana ndi leadership imene inalili, utsogoleri mmene unalili, osangoti Chakwera yekha komano anthu ena ndi ena ngati achina Chimwendo Banda aja, anthu ena sankasangalala nawo. Tingokutengerani mmbuyo pang'ono. Mukakumbukira achina Eisenhower Mkaka anakapanga team ndi achina Baba Malondera ndekuti nda achina Ezekiel Ching'oma achina ndekuti Lowe Robin Lowe kunena kuti iwowo apanga zoti athane ndi Chimwendo Banda ndekuti side inayinso ndekuti Vitumbiko Mumba akukokana kokananso ndekuti ndi Market mukumbukira zimene zija zinayamba kalekale now ndi pamene pabwera zoti funso yonoti iyayi tatiuza fachononotino Chimwendo Banda ndi Chakwera samamva nde tikufuna tani athotholeko makamaka chani chakwera asatilamulire komanso malamulo sakumulola chani chani achina alex Mej- major aja ndi aja anabwera nde kuti kuzabwera achina sylvester yuba james aja amayera kunena kuti no ineyo nde sindimakhululuka iyayi ineyo nde bambo amene amaninyasa zambirimbiri zomwe zochita koma zozo kuti magaye aja nde kuti no kuli kusamvana kumene kuja komano nde kuti jesse kabwira akubwera kumanena kuti iyayi chonse chili bwinobwino kunoku kulibe kugawanikana chani chani mwayiona Izizi zikungowonetseratu zonena kuti Uyu Vitumbiko Mumba akuziwa kuti ndikapita mkatimo ndi mmene zikukhalira mmenemomo. Ukakhala kumenekoko nde ukangowoneka opusa, opusa, opusa. Eya, anakhala chete, anaphunzirano kunena kuti ukakhala zoona kuti wafikano ponena kuti no anthu akutchula dzina lako, eh? Ndiye kuti iweyo u, u, uzisamala kwambiri ndi zimene ukuyankhula. Usalole kuti mphamvu zija zikupange control. Fa mphamvu zimakupanga control. There is addictive power, uh, there is an addi- addictive element of in, in, in power. Eh, chizungu eh, kuyesa kuchiphwanyaphwanya. Komano tikufuna kutanthauza chani? Palino, mphamvu zija zili ndi ka gene, ka, ka gene kena kake, ka element kena kake, kapena tingati bwanji, zili ndi kachinthu kena kake mwa, i- mwa izozo, zoti zimatha kukupangiso zonena kuti iweyo usinthe ngati munthu. Uyambeno kupangano zinthu mosiyana, uziziva ngati wafikapono sopano, eti ndekuti wina aliyense sungamve, ndi zimene zinkachitika ndi a Vitumbiko Mumbatu. Atasankhidwa nde kuti nde mphamvu anati ineyo ndikhala vice president by all means. Kuyankhulitsa chani chani anafikano point yonoti anaphunzira zoti eeh ayi ayi ayi osamatha mlomo iyayi. Sopanono anapangidwa humbled panopa nde kutino anakakhala chete chete chete chete zii zii mpakana zizii ndi umulowa eti tikuva za vitumbiko mumba olo zoti wayankhulako mparliament ife sitinapangeso notice anthu amayankhula koma iye sakuyankhula. Mparliament mujamo amapereka mpata amene akufuna kutsutsa amatha kukweza dzanja ya point of order ndekuti nuja ata apange recognize apezeke zoti atsutse fans imayankhula ngati achina mayi patricia kaliati aja amaoneka koma achina baba malondera aja amaoneka amene uja eh, achina mwawa aku- aku- aku- aku- akudedza uko amaoneka amene mujamo achina felix njawala achina fredokis amaoneka komano iye anali kuti no vitumbiko mumba chetechete adanso chimwendo banda kumapeto tinazamuonapo komano iyeyo vitumbiko mumba chete chete sitinamuone kaya mwina anayankhula koma ine sinazipange follow kungoonesa zoti mphamvu zinapezeka kuti zatani nda anaphuzira pamenepo nkuganiza kuti ndikakhale phe phe phe phe nda akuziwa kuti akangopita kumeneko kuli chipasupasu chisokonezo chomweno chikampangeso affect ndekuti akangoona kuti eh uyu ndi gule ameneno Ayi, amisala akamamenya gule ameneyi nde iwe ukuvina nawo gule ameneyi nawenso umatchedwa wamisala. Afuna osewera game imene. Ayi mmenemo ndi mmene zilili, muli maganizo pa nkhani imeneyi ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kwayika mulemekezanso maganizo anzathu akutitu.